ife m chọ ka anyị neba anya tata bụ ihe gbasara ọdịnala anyị na-eme achọrọ m ka m were opportunity a wee gwa ụmụnne anyị okwu ndị ji obi ha niile wee bata ime ọdịnala ndị ji obi ha niile wee sị ka ha folo usoro ụkwụ ndị nna anyị ha ndị ji obi ha niile ndị kagoro ụka etu m si wee ka kagido kacha decide ya nọ kpebie n'ime ha na ọ ka ha nachigata azụ bịa bịa so usoro ụkwụ ndị ọdịnala ka ha chọọ ebe ha si wee pụta Ee, ana m eche na ọ ha wụ ndị m na-agwa okwu tata Ee, em, ka m nyekene unu obere ntụziaka etu mụnwa bụ Somtochukwu Udoye si wee mee ọ gazielu m ka m nyekene unu obere ntụziaka etu ahụ o nweghị onye m mara akwa n'onu o ya nweghị onye m kpọdoro ube sị ya ma ekwe ma ma ekweghị ma na ọ ya efolorịrị nke m kwuru Mm, kama na a sị na ọ gaziere onye ọ kaa akụkọ ka o si gara ya ọ nya ka m ji wee sị na ndị m chọrọ ịgwa okwu a tata bụ ndị wepụtara obi fa wee sị ka ha nachigha azụ n'usoro ọkụ ndị nna anyị ha ọhụ ndị nna anyị ha nke anọ ndị nna nna anyị ha ndị chọrọ ime ọdịnala n'obi ọcha ndị chọrọ ime ọdịnala n'ime mmụọ na eziokwu ndị chọrọ ibi ndụ ọdịnala yes ka m tinye like that ndị chọrọ ibi ndụ ọdịnala ọdụkọ ha wụ ndị m pụtara tata ọ bụlọkwa ndị um, solution solver ndị um, um, problem solvers ndị solution seekers ndị na-abịa ka ha ka solve one or two problem ha nwere n'ọdịnala ka ha nachiga back to ụka mba ọ bụrọ ndị ahụ ka m bịara ndị m bịara ọ wụ ndị ji obi ha niile kpebie n'ime ha ka ha trade ya back to their root ka ha nachigha azụ soro usoro ụkwụ ọdịnala wee bie ndụ ha soro usoro ụkwụ ọdịnala were ekwu okwu soro usoro ụkwụ ọdịnala were eme etu ọdịnala si wee chọọ hmm? ha wụ ndị m bịara ịgwa okwu tata ama m na o nweghị ndị m na-akpawapụ iche hmm? nke bụ eziokwu na o nweghị onye a ya-abọchawa abọ ka a ghara ịfụ ife lot of us e misleadgo anyị anyị agago many places anyị akago ụka ka ụka ka ụka ka ụka ụfọdụ n'ime anyị wụ pastor ụfọdụ n'ime anyị bụ prayer warriors ụfọdụ n'ime anyị wụ many many organizations na church ụfọdụ anyị akachago ụka ahụ wee nee anya n'ime obi ha wee sị mba na o nwekwara ife fọrọnụ ha wee decide ya ka ha lookuo back ka ha nee anya n'azụ mara ife a hapụrụ ife ahụ wee gbaa anyanwụ ọsọ ka ha gachiga back ha were abịa due to na o nweha onye kụziri fa due to na onwe ha wee na-ebikasị aka were achọ ka ha fụ ụzọ ghọtago ụfọdụ azọkwana n'ụkwụ n'ebe ekwesịghị ka ha zọọ ụfọdụ erigo ife ọrụ ụfọdụ egwu n'afa wayo ọ maka ndị a ka m ji wee bịa tata maka na nke wụ eziokwu ụmụnne m na ọdịnala a ị fụlụ a na-eme dụkwanụ very simple kama na the problem dewere na ọdịnala bụ ndidi na nsọ aside ndidi na nsọ ọdịnala wụ ofe nlacha lulacha mana the issue anyị na-enwe n'ọdịnala ahụ wụ enweghị ndidi that is the fundamental problem anyị na-eface the root of our problem o ji wee dụọ na-adụ anyị sometimes ka a sị na ọdịnala aha awa ọkụkọ o ji adụ anyị sometimes ka a ya-asị na ife anyị na-emekwuru na ọ da-agazi bụ enweghị ndidi na enweghị nghọta one ụmụnne m ndị ọdịnala ndị chọrọ ịga iso usoro ụkwụ ndị ọdịnala nke bụ eziokwu wụ na mụwa wụ Somtochukwu so na ndị believe na ọdịnala wụ ndị ọjọọ eso m na ndị believuru na onye ọbụla asị na onye dibịa na onye ahụ ya-eje ọkụ mmụọ eso m na ndị believuru na onye ọbụla asị na ọ na-eme ọdịnala bụ onye ọjọọ na ọ na-egbu mmadụ na ọ na-ezu ohi eso m na ndị kere agbụ kere ndị ichie agbụ ancestors taịa ha kee ha agbụ mee a lot of things o nwere one thing ọdịnala ha ahapụkarị aka okwu ọjọọ o nwere ike dibịa gbara gị afa sị gị okwu ọjọọ ị nọrọ na-ajụ onwe gị keezi ebe i kwuru okwu ọjọọ a keezi ụdị okwu ọjọọ a na-ekwu ife a keezi mgbe i kwuru okwu ọjọọ a okwu ọjọọ abụrọ sọsọ mgbe ị kpọrọ mmadụ iyi ma ọ wụ ị kpọrọ ọdịnala iyi ma ọ wụ ị kpọrọ ancestor iyi sometimes 85 to 90 percent of ekpere anyị na-ekpe n'ụlọ ụka na-abụ okwu ọjọọ because na ife ụka bere i vuru fire war front na na-eke agbụ na na cast na na bind ekee m ndị ancestors agbụ ekee m ndị a agbụ ekee m nke a agbụ o wee wetara anyị okwu ọjọọ and mmụọ ejirọ okwu ọjọọ egwu egwu obere ife a little thing ị ga-eme a gwa gị na okwu ọjọọ a little thing ị ya-eme a gwa gị na okwu ọjọọ ife anyị ya-enebara anya as onye ọdịnala onye batara ime ọdịnala nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị the first thing mụnwa bụ Somto Chukwudo ya advise gị ime as onye ọdịnala abụrọ ibu ụzọ gbakpuo be dibịa ka o jee gbaara gị afa sị gbaara gị onye ọfụ ọmarụ nke zoro ezo nye nyochapụta ozugbo i si na dibịa nke a ị maje nke a i si na dibịa nke a ị maje nke a i si na dibịa nke a ị maje nke a nwanne m nwoke mụọ ị na-amagharị from one dibịa to another as somebody bidoro ọdịnala ọfụụ ị ma na o nwerọzi nne gị amarọ maka ya nna gị amarọ maka ya o nwerọ somebody nọ nso ka o kuzielu gị i wee decide ya na ọ ka ị na-anwa from one dibia to another nwanne m ị ga-eme mistake ị ma ka ị ya-esi me mistake ị ya-adị confuse yes mgbe m bidoro ọdịnala ọfụụ eso m wee believe ị chọọ ịgba afa gbaa na nke first dibia gbaa nke abụọ gbaa nke ịtọ gbaa nke ịnọ i kpokọzie afa niile ahụ ị gbakọcha ya mara nke bụ eziokwu mana ịgwa gị eziokwu mgbe m bidoro ọdịnala a ọfụụ ndị ntraya ka m dị trace back my root nwanne afa gbanyere m confusion n'isi e nee m anya wee fụ na ịgba afa na nke ọtụtụ dibịa abụla enu ha ya-agba gị confusion n'isi maka na sometimes ọ bụrọ ife A gbatara ka B na-agbata ọ bụrọ ife B gbatara ka C na-agbata i mebe ya etu ahụ na ị na jump from one dibia to another i si na dibia nke manya na dibia nke a si na dibia nke a manya na dibia nke a si na dibia nke a manya na dibia nke a ị ma na ị ya-amagido mmanya taa onye na-agba gị confusion n'isi ụbụrụ gị ekpokọ ị dịkwuzie confuse onye a na-akọ na aka nri onye a na-akọ na aka ekpe onye a na-akọ n'ihu onye a na-akọ n'azụ ị ha aghọtazi ife ị na-eme eme ị dị confuse ị lụwa nke onye a lụcha jee na nke onye ọ gwa gị na nke ahụ onye a lụrụ ebe a na ọ lụtaghị ya na ọ nke a ka ị ya-alụ i jee lụwa nke ị lụwa nke ị lụcha jee na nke onye ọzọ ọ gwa gị na nke onye a lụrụ ebe ahụ ọ lụtarọ ya na ọ- na ọ- na ọ- na ọ họ ya na ọ nke a ka ị ya-alụ ị fụ na you end up wasting money mana o nwere ife ndị Igbo kwuru na a na-akpa n'ala kpa n'ọfọ a na-akpa n'ala wee kpa n'ọfọ first of all i chigata back ime ọdịnala na ị gaghị erigide na kpegide ife niile ikpe mkpecha wee decide ya ka ị na-achigata back ka i mee ọdịnala wa na ị ya-ajụgodu kedu ife m jere ime ife a gịnị bụ ọdịnala ahụ kedu ife wụ ọdịnala ọdịnala wụ usoro ndị nna nna nna nna ha si ebi ndụ ọdịnala bụ usoro ndị nna nna nna ha si ebi ndụ n'usoro mmụọ n'ụzọ mmụọ ọdịnala bụ ụzọ ndị nna ha si let me put it on a simple term ọdịnala wụ your ancestors ọdịnala abụla agwụ ọdịnala abụla ije mmiri ọdịnala abụla ime chi ọdịnala abụla ike uke ọdịnala abụla ike ndị amoosu ọdịnala abụla ije gwọ ọgwụ yes ụmụ ife niile a wụ akịrị ngwa e ji wee mejite ọdịnala kedu ife wụ ọdịnala ọdịnala wụ etu nna gị ha si wee bi ndụ n'usoro mmụọ na n'usoro ome etu ha si eme ọ nya maka ị na-ediri find out ka ị marụgodo ife dị ife ahụ i jere ime first before you could jump off from one dibia to another yes before you could jump off from one dibia to another maka na ị bụrụ onye Enugu steeti ị nwere ike tata ị decide ya ka m negodo anya n'ụzọ ndị nna m ha ị contact mụwa onye Anambra steeti m gbara gị afa m na-agbara gị afa ị ya-aghọta ife m na-agbara ma ọ bụrụ na ị gba ha ụzọ ndị nna ha si wee mee nke be nna gị ị marazi enwere m ike na-agba afa

ndị ọma nwere Enugu steeti a sị na unu amaghị ife wụ udo na unu enweghị udo i si na nke m pụọ ife ya end up na dibịa amaghị ife ọ na-eme na o nweghị ife anyị na-akpọ udo be anyị a na m agwa m na o nwere ife na-enye gị nsogbu unu nwere udo na alụsị nwoke dị ife ahụ ị sị m mba na ị maghị ife na-eme na anyị amaghị ife wụ udo mana ọ bụrụ na i si n'usoro ndị nna ha First of all, ị finda out the history and geographical knowledge of your fathers. Kelee usoro ndị nna m ha kedu ife ndị nna m ha ha merunu? Information first. Information about my father. Information about my ancestors. Ndị ancestors m ha nwekwuru na arụsị dị etu a. Na ife ha na-akpọkwa na arụsị ahụ ijike akpa. Na arụsị ha na-akpọ ijike akpa wụkwa na arụsị nwoke. when you find out about all these things ị bịakwutezie mụwa dibịa onye Anambra steeti m gbaara gị afa ana m agba ahụ na o nwere arụsị na-enye m nsogbu na arụsị ahụ wu udo na-arụsị nwoke dị ife ahụ based on na ngịnwa na onwe gị amalụgo the ways of your fathers ị sị m mba na onweghị na arụsị a na-akpọ udo bụrụ na arụsị nwoke na ọ bụ nnọọ ijike akpa wafe ife ọ dụziri mụnwa wa onye dibịa Anambra steeti ikpọ ijike akpa ọngụ na-akpọ onwe gị udo a

that is why m ji wee sị gị na ọdịnala abụrụ ije gbuuru arụsị anụ ọdịnala abụrụ ije gbuuru agwụ ọdịnala abụrụ ndị mmiri ọdịnala abụrụ ọchị ọdịnala abụrụ ike aka ogheri ime nke a ma ọ ịgba ọgwụ ma ọ ịgba oke ite ma ọ ime nke a ọdịnala bụ your ancestors because what you are trying to understand wụ the life and ways of your ancestors that is tradition of my ancestors kelee etu ndị nna nna nna m ha si wee bi ndụ in this case iridigo ka ịkpa na ala ịkpa na ọfọ what do you do as somebody bidoro ime ọdịnala ọfụụ as somebody kpagharịchagoro n'ụka decidea ka ị nachighata back to understand the ways of your ancestors kedu ife ị ya-eme is to know about your ancestors seek first the face of your ancestors bụrụ ụzọ chọọ iru nke ndị nna ha chọọ the face of your ancestors first the first simple thing ị ga-eme as somebody bidoro ọdịnala ọfụụ is to find the face of your ancestors ka ị chọgodo iru ndị nna nna nna ha in this process of ịchọ the face of your ancestors

ị chọta the face of your ancestors ị chọta ọda ọmụmụ ma ọ bụ akwalị ọmụmụ depending on what you people calls it because na ife niile a kịta a wụ ife your ancestors ha ji wee bi ndụ fa ị fugo ife niile a bụ ife ndị ichie be nna gị ji wee bi ndụ ịkpa na ana ịkpa na ọfọ ị chọwa the face of your ancestors as a new beginner all your ancestors ya akọrọ gị akụkọ all your ancestors ya agwa gị ife ha nwelu na ife ha enwerọ all your ancestors ya akọrọ gị akụkọ ka e si emekwa nke a na ka e si eme nke a

ịchọtanwu the kind of spirituality your ancestor nwere ebe a ka ị ya-afụ agwụ ebe a ka ị ya-afụ ogwugwu ebe a ka ị ya-afụ mmụọ niile a a na-asị gị ije na ogwugwu be nna gị ije na udo be nna gị jee lụọ agwụ jee mee chi jee mee nke a they are all inside the face of your ancestors maka na ọ ndị isi be nna gị ka ị na- ọ ha wụ ọdịnala ọ your ancestors bụ ọdịnala ọ ndị isi be nna gị bụ ọdịnala ị na-eme ọ ha maka ihe eme maka na ife niile ahụ e ji eme ọdịnala ọ bụ fa nwe ha that is why m ji asị ndị mmadụ i bido ime ọdịnala ọfụ forget your worries forget your sorrows were that your problem na ịkpata ego adọrọ nwafugodu were that your problem bụ na that your problem bụ na na ahụ adọghọ na o nwere okwu na-enye m nsogbu na obi na-enye m nsogbu na afọ na-enye m nsogbu nwafuo ha ncha niile dị n'ime your ancestors ha ncha niile dị n'ime

na ife dị etu a ka a na-akpọ ya for example o nwere one guy m gbara afa onye Enugu steeti m gbara afa sị na na bụ ife dị bụrụ na-enye m nsogbu nọọsị na afọ ya wa akwalị ọmụmụ nọ na-edisturb unu ọ sị na ọha na o nweghị ife dị be ha a na-akpọ akwalị ọmụmụ m sị okay na general terms a na-akpọ sometimes wa arọbinagụ ọ sị m na ọ na-anụ ife na Facebook mana ife a wụ Anambra language na ha enweghị enu chinedu chinedu nye m efe ọ sị na fa enweghị enu lọtago imefe ihe eme m sị ya first of all m bido mazibere ya ka ife ife a na-arụ m sị ya na ife a kịta a na-ekwu okwu ọ dị etu a na ọ dị etu a na ife ọ na-arụ na famili na ife e ji maka ya were ede- edebe na etu o si adụ na ebe o si adụ ọ naa be ha ọ naa be ha he started asking questions o bido jụọ ajụjụ jụcha ajụjụ pụta sị m yes mụọ ọ kpọọ m na fon sị m na na o nwere ife ọ chọkọ ọjọọ na ọkọwa na o nwere agadi nwoke o meetiri be ha wee kọwachaara ya ife a m na-ekwu na ọ sị na- na ọ sị na ife ha nwere dị etu ahụ si ekwu na ọ nshi ọha ka ha na-akpa ya, nshi ọha nshi ọha meanụrụ ọgwụ ọha na be anyị nshi wụ ọgwụ depending on the intonation and language ọ sị na ọ nshi ọha ka ha na-akpọ ya na ọ na ọ na-enwe nkume na ọ dị ebere etu a dị ebere etu a m gbaa afa m sị okay na mma jụ ese nnara jụọ ese njụ a ọrụchi ọha wụ ife na-akpọ onwe ya rọbị na-agụ ọ sị m yes na onye na-eme ifere etu a na-eme ifere etu a na na-eme ifere etu a na-eme ifere etu a nsị a nna mgbe fana nọọ ife ahụ ị na-ekwu mana isi na ụlọ enweghị ifekọ na onye adị ife a nsị a nọọ ife adị etu a na ife adị etu a ife a na-akpọ onwe ya nchi ọha gụje eji emekwa ya ọ na-abịa ha jeje mekwa ya you see ọ na-arụ jụọ the ways of their ancestors the elders si n'ebe a wee kọrọ ya ife ụfọdụ ife ụfọdụ he now knows a lot of things ị fụgo so anyị nweghị nwa anyị bidoro ọdịnala ọfụ maka m nwere onwe m so wee bido ọfụ onwe ife mma nwata ka anwụ akọrọ to Chinedu Okafọ ọma mbara nke nke nwata ka anyị wụ onweghị ife anyị ma akọrịta anyị nwa bidoro ọdịnala ọfụ first of all understand the, the ways of your ancestors first ndị be anyị sị nọ na akpa na na akpa na ọfọ na ịkpa na isi ka mma karịa ije na mmụọ kedu ife ejiri mara ndị isi ebe nna m kedu ife ejiri mara ndị be nna m kedu ife nde be nna m nwere kedu ife nde be nna m enweghị kedu ife nde be nna m na-eme kedu ife nde be nna m aha eme if you can be able to understand ya the ways of your ancestors you will understand ọdịnala Igbo ọdịnala Igbo abụla Agwụ ọdịnala Igbo abụla alụsị ọdịnala Igbo abụla ndị mmiri ọdịnala Igbo abụghị eh, Ogwugwu ọ bụla Udo ọdịnala Igbo bụ ndị isi ebe nna gị